ya gaziere unu gazikwuoro unu n'ụtụtụ gaziere unu n'ehihie gaziere unu n'abalị ya gaziere unu na eke afọ orie na nkwọ ekele dịrị chineke onye mere ka mụ na gị onye mere ka anyị niile dị ndụ pụta bata n'afọ nke 2022 a eji m ohere a na-asị gị aṅụrị afọ ọhụrụ nke a na-akpọ happy new year na asụsụ bekee eji m obi si ike na gị na ezinụlọ gị gbara emume ekeresimesi nke ọma eji m obi si ike na unu dịkwa mma na ahụ dịcha unu ọ bụ eziokwu na ọwụhụ mmadụ niile anyị na ha malitere n'afọ gara aga ka anyị na ha so bata n'afọ nke a anyị na-asị ka chineke onye ebere nye ha ezumike nke mkpụrụ obi anyị arịọ gị onye nwe anyị ụmụnne m na ụmụnna m eji m ohere a na-anabata unu na ihe mgbasa ozi onyonyo nke YouTube m aha m bụ odoziakụ ijeọma mmadụ abụ m nne ụmụaka atọ ebikwanụ mụ na di mụ na ụmụ anyị bi na obodo Zurich nke Switzerland nke dị na mpaghara mba ofesi nke Central Europe ihe ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ gị ị na-abata ebe a ana m asị gị nnọọ ndewo maka ịnọnyere mụ ana m akwado asụsụ igbo anyị na ihe onyonyo nke mgbasa ozi nke YouTube mụ na-akpalitekwa ndị ihe ndị ọzọ dị iche iche i lee anya na ihe onyonyo m ị ga-ahụ ihe ndị dị iche iche nke ga-amasị gị ana m asị gị were ohere a ọ bụrụ na i lechaa onyonyo nke a lee ndị nke ọzọ ị ga-enwetakwa ihe nke ga-amasị gị otu maọbụ abụọ n'afọ gara aga ama m na ejighị m ike wetacha ihe gbasara oge ndị Igbo na ihe mgbasa ozi ma ana m asị gị biko gbaghara m ọ bụrụ na ị kwuru maka ihe igbo ndị m na-eme ebe a nọnyewere m ebe a ma mgbe ị hụrụ na na-azị ma na ya gị kwesịrị biko iwe wekwala gị iwe gị dị ọkụ ma gị dajụọ gbaghara m onye m mejọra gbaghara onye mejọkwara m m agbaghara gị na-atụfughị oge ọbụla achọrọ m ịgwakwa unu na oge ndị Igbo ga na-abịakwara gị oge niile ọ ga na-abịara gị kwamgbe kwamgbe na nke a agaghị adị ka afọ gara aga ya mere bute oche gị bute oche sara obodobo nọzie ọma nọzie ọma nọzie ọma aga m na-akpọ gị n'isi oche oge niile na-asị gị ọ bụrụ na ihe m na-eme dị otu a na-amasị gị ma ọ bụ ị nwere onye na-achọ ịmụ asụsụ Igbo sị ya bịa nọnyere m na ihe onyonyo m nke a ihe ọbụla bụ ihe na-akpa gị ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ka a kọwara gị ọfụma ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịmụta gbasara asụsụ Igbo detuoro m ya na ngalaba comment section na aga m na-anọ ebe ahụ aga m agụ ihe ọbụla bụ ajụjụ ị nwere maọbụ ihe ọbụla bụ ihe ị chọrọ ịmụ ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla ị chere ga-adị mma maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịmụta gbasara omenala igbo gbasara asụsụ igbo ụjọ atụla gị denyere m ebe ahụ aga m na-eji obiọma aga m ejikwa n'ike ọ bụrụ nke m na-amaghị n'ihi na asụsụ igbo anyị na-agafekwa agafe maka na e nwere ihe ndị asụsụ ndị a sụrụ n'oge gara aga a na-anaghị asụzi ugbu a so o nwere ike ị jụọ m ajụjụ ndị ahụ aga m ewerekwa ya tụnyekwa ndị nke bụ okenye ndị m ma bụ ndị okenye ga-enyere m aka ịza ya bụ ajụjụ ya mere atụla ụjọ ọbụla ichegodo na yagodo na i chere na nke ahụ aga m azalifu gị ya denyere m ebe ahụ aga m ajụ ajụjụ nke a na-akpọ research n'asụsụ bekee ọ na-abụghị ịchọta ya n'akwụkwọ ọ bụrụ ịjụta ndị okenye ndị nke gbara m gburugburu aga m enwetara gị asịsa ya bụ na ọ bụrụ na ihe onyonyo nke a mere ugbu a masịrị gị biko achefukwala ịbịanyere m aka na nke a na-akpọ akara thumbs up bịanyere m aka ebe ahụ aga m ahụkwa gị mgbe ọzọ ọ bụrụkwa na adịbeghị gị nọnyere anyị adịbeghị bute oche sara obodobo nọrọ n'ihe mgbasa ozi anyị a biko mee biko n'atụfughị oge ọbụla ana m arịọ gị arịọ ka ị nọnyere m n'ebe a sị gị were oche gị sachie ebe niile site n'ịbịanyere m aka nke a na-akpọ na akara nke a na-akpọ subscribe button n'asụsụ bekee sị gị biko bịanyere m aka ebe ahụ anyị ga-ahụkwa mgbe ọzọ udo dịrị gị chukwu gọzie gị gọzie ezinụlọ gị gọzie ebumnuche gị niile nke dị mma gọzie akara aka gị ma mee ka aka ọrụ gị mịta mkpụrụ dị mma ya gazikwara gị gazikwere m gaziere nwa anyị niile anyị ga-eji obiọma n'afọ nke a na-ekwekwana olileanya na chineke ga-eme ka afọ nke a mịtara anyị mkpụrụ dị mma